Uh, my fellow Malawians, thank you very much wherever you are for your support. Yeah, so eh, timafuna tithokoze kwambiri anthu a chigawo cha kumpoto for what you have done kuonetsa kuti we are in a, a democratic country aliyense alemekeze maganizo a nzake right so the two bigger parties political parties were having their rallies in northern part of malawi koma sitinaone zimene tinaziona kumwera sitinaone zimene mwina zikanatha kuchitika chigawo chapakati anthu were kusinthana misewu atavala makaka osiyana zipani koma there was no violence hmm? thank you very much for that and i think it's a good reflection to the entire nation kuti kusiyana kwa eh, zipani kusatipangise kuti tizikhapana tizimenyana yayi right so i think let's give them a round of applause Ndi zofunika kwambiri kulemekeza the democratic eh, principles ndi zinthu zabwino kwambiri zimene zachitika kumpoto right so it should be an example to all of us amene timakonda ndale zokhapana ndale zomenyana ndale zotukwanana we never seen it We did not see it kumpoto ndale zitizo ndale za mtundu wa choncho so thank you very much for that and uh, ifeyo akuchigawo chakumwera akuchigawo chapakati ku eastern region kaya kwina kulikoseko let's learn from anthu uh, akumpoto zimene aonetsa that is chitsanzo chabwino chokonda dziko lako chokonda atsogoleri ako cholemekeza ufulu wa wina aliyense amene akupanga participate mu ndale. Kupanga participate mu ndale shouldn't be a risk kuti ndikapanga participate ndiye kuti mwina ndikabwera magazi okhaokha. No. Dziko linolo ndi la wina aliyense and if a person belongs to party A doesn't belong to party B asakhale mdani yayi because aliyense ali ndi chisankho chimene amatani amasankha. So thank you very much for that uh, anthu akumpoto. right the second thing that i want to talk about is zikuoneka kuti uh, cic commander and chief timothy mtambo the former minister akuti wapepesa kwa professor arthur peter mutharika right

Goes kwa Peter Mutharika APM kukanena kuti I'm ready to work with you. Palibe amene wapanga criticize. And people don't even call him a flip flopper. Why? Chifukwa choti is is ndi ndi ndi, ndi chipani chawo. Right. So ndale za ku Malawi inewo I, I, I said already kuti don't trust these politicians. Don't trust them because alankhula izi mawa asintha and si mmodzi ndi wina aliyense wa ndale they do that ndi munthu wina aliyense that is why ndimalimbikisa kuti zomanyozanazi you don't know amene azaku- azakuthandize mawa ndale zonyozana sizimathandiza lerolo ena kumatha kumapanga play timaclip timene anthu ena anayankhula maybe asanalowe chipanichi ali chipanichi you understand so taziona zimenezo kuti the whole dpp supporters makadetsi onse a dpp they are very happy for the move zikakhala kuti zikukomera mbali yawo palibe amene akulankhula the social media is just quiet komano zikapezeka kuti wina wachoka mbali iyi wakajoyina mcp now they bring all type of, of talk hey, ah, woimba sangawinise chipani ana- you understand koma akapita ukuku m'mudzi they're just quiet so you should also learn kuti anthu akuonesa tsopano makaka awo kuti they are supporters of the party a or party b Koma kwa munthu amene amakonda dziko lake ngati ineyo I just want a proper development, the massive industrialisation which will create more jobs for the youth. Koma zokuti I should be happy chifukwa choti wina wake wajoina chipani party A kapena party B it doesn't make sense kwa ineyo chifukwa choti the youth are still stuck.

right komanso a opposition don't undermine the growth and support that malawi congress is getting don't undermine it chifukwa chonena kuti eh, tikugwiritsa ntchito social media kupanga recruit ma voters a opposition koma

patha kukhala eh, coalition government imene zipani zikhoza kuphatikizana for the sake of kutulutsa mcp from from government so yeah komabe ineyo i know kuti mcp will use its state resources to recruit

they know each other if anything happens they can just call each other and say let's form a, a, a, a government but ineyo ndakhala ndikupanga criticize kuti izizi zophatikizana zipanizi is not working for malawians really is not working for malawians nanena kale kuti aliyense kumene kuchokera amabwera ndi mamembers ake a utm azafuna kuti mamembers amene ali nawo azakhale ma ministers ma deputy ministers the same applies to afford the same to, applies to utm and udf and uh, dpp so aliyense kuti adyeko mboma mujamo zapezeka kuti we are still doing the same thing

so eh, tiyeni tiyeseseni kuti eh, ndale zikhale ndale za mtendere ndale zosamenyana ndale zosa eh, zosayipitsirana mayina right so pali ma social media users yena the youtubers facebook users they trying by all means eh, kupanga support achita kuoneseratu kuti this statement awawa ndi achipanichi koma wina akajoyina chipanichi akumapanga criticize hey, bwanji wajoyina hey, bwanji wapanga ndi ufulu wake munthu at the end of the day we are in a democracy democracy isamakomere opposition yokha kuti eh, a, a, a chani aboma nde azioneka kuti ali very democratic komano democracy ikakanikanso ku, ku opposition we have to point it out because ndi ufulu wa munthu wina aliyense kujoyina chipani chimene akutani akufuna so there is nothing wrong there's nothing wrong kuti wajoyina chipani ichi ndiye kuti then no if you are not happy with chipani a just recruit members kuti muchituluse chipanicho in the government koma zimene akuchita ma social media users ena pa youtube pa facebook ndi kwina kulikonseko is wrong is undermining the principles of, eh, of, of our constitution right aliyense ali ndi ufulu ojoyina chimene akutani akuchifuna kaya wagudwa kaya sanagudwe koma It is within his or her rights kujoina chipene, chipani chimene akuchitani akuchifuna right so thank you very much anthu akumpoto maonesa chisanzo chabwino at least simunafanane ndi zija zinachitika zogenda magalimoto aboma magalimoto oti amatithandiza apolisi amene amatiteteza thats stupidity at the highest levels Anthu a kumpoto, ulemu wanu. Ife anthu a kumwera a chigawo chapakati kwina kulikonseko let's learn zimene anzathu azichita. Don't forget eh, to like, don't forget to subscribe.
moto ndawati buu Pata moto. Pata.

and ankanenanso kuti a dpp ndi comrade mtambo sangakhale limodzi kuyankhulizana that's why ena aja ankakhala in a comfort zone ankaona kuti ngini isingateke kuti ma guy awa akhale limodzi